Zipani ziwiri izi ndi za nkhanza koma nkhanza zake mukhoza kuziona zosiyana. Ulendo watha a Namiwa atamangidwa, achibale awo, anthu osiyanasiyana amapita kukawaona n'kukawapatsa kumene ngakhale chakudya. Koma lero a Namiwa akuchita kudandaula kunena kuti ngakhale zili chomwechi chakudya akudya movutikira sakupatsidwa and alibe ufulu woonana ndi achibale awo. Kodi a Namiwa apalamula mulandu wa mtundu wanji? Akuluakulu, pazana ife timafotokoza kunena kuti soka limene mungalipute pano ndi limene tingachite nalo zaka 5. Soka limeneli lili pakati pathu chifukwa izi tinkafotokoza kunena kuti kuvotera dpp kuchoka mu mcp kupita mu dpp si nzeru chifukwa anthuwa zochitika zawo n'zimodzi. Anthu awa amazuza ma activist, taluza miyoyo ya ma activist angati mu dzina la mcp koma okuphawo ali a dpp ndikufuna ndikutsimikizireni pano sir charles ben longwe anaphedwa ndi chipani cha dpp ndipo ngati mumakhulupirira ulendo woyamba ben longwe umene anapezeka kunena kuti kunoko akudwala ku south africa Kupita ku Malawi amachita kuuzidwa ndi anthu kunena kuti a Sir Ben Longwe musabwere anthu akukhonzerani upandu maka a DPP. Aliyense amaziwa. Lero lino poona kuti imalamulira ndi MCP kunapezeka kunena kuti kupita kwa Ben Longwe mmalo moti akapeze mtendere zotsatira zake a DPP ndi amene adapanga chiwembu popha Ben Longwe ife sitionekera aonekere ndi a MCP Koma ife ngati anthu odziwa izi timazidziwa bwino lomwe. Nzomvetsa chisoni pakatipanso taluzanso activist wina amene ndithu amayimirira koma anachita kuwuzidwa kuti mukachoka ku south africa kukubwera kuno ku malawi tithana Ndipo n'zosadabwitsa kudzaona munthu moyo wake ukupita. Koma atazilongosola mwa katswiri kunena kuti pano zonse zimandivuta zili bwinobwino, yayi apapa ndipeza mtendere. Koma anthu anagwiritsa ntchito njira zawo mpaka moyo wa munthu wapita. Mcp yankhanza ija a Namiwa mmene muja apulumukamo ndithu mpaka kufikira boma la achakwera lachoka lero kwalowa dpp koma tikapanda kusamala moyo wa a Namiwanso tikhoza kuuluza koma izi mwina pang'ono pokha zachita bwino kuti amalawi zitiphunzitse ndi kutipasa chithunzithunzi chonena kuti kodi pakati pa mcp ndi dpp zikusiyana pati moyo umene tili nawo amalawi ndi woyenera kuti paife tokha tikuyenera kumaziunikira tisakhale ngati nkhuku inde Nkhuku itakhuta chimanga, ife sitingazindikire kuti nkhuku ija yakhuta. Ndi pamene tikuyipanikizabe kumangoyipasanso chimanga chomwecho. Ndi moyo wathu umene ife tili nawo Amalawi poti sitimalankhula. Poti nkhukuyo simalankhula, singanene kuti sitikufuna chimanga pano mutipase mapira, aa. Izi tikufotokoza pa chifukwa chonena kuti nthawi ya kulankhula yomwe idalipo kuti tikanakwanisa kusintha dziko lathu, anthu ena amaona ngati tikufuna kungowasangalasa ena ake. Ifetu sitinkafuna kusangalasa ena ake koma ife tokha ayini kuvota timafuna tizisangalase. Hmm. Taonani. m'malo moti amalawi tizikamba zinthu za mmene devaluation yathu ya dziko ino mphamvu yathu ya ndalama mmene ikuyendera tili bize lero lino kumakamba nkhani zopanda nzeru zimene zikuononga ndalama za nkhaninkhani kodi mukuziwa kuti nkhani yakuchikangawa ikuononga ndalama zochuluka bwanji ndiye zinthu ngati izi amalawi tikamakhala ndimaona ngati ife chimene tingachite focus chikhale chakuthana ndi mavuto a dziko lathu choyamba dziko lathu likukumana ndi mavuto otani pa zachuma kodi kuthana ndi umphawi kuti tikhale ndi chuma tipange bwanji izi nzimene zimayenera kuti tilimbane nazo izi mwazimodzi zimene anamiwa akulimbana nazo anamiwa ngati akufika powauza a Chipungu kunena kuti a Chipungu takuonani mu zaka zochuluka inu mulibenso ndalama zakukanthu ngati zimene mukugula pano katunduzi tabwerani poyera lifotokozereni dziko kunena kuti magalimoto 7 awa ndagula ndalama zake kuchokera pakuti hotelo iyi ndikumangayi ya zindalama zochuluka chonchiyi ndapeza ndalama zake pakuti mpa- pake ndikumanga hotelo iyi tiuzeni ngati mumayenda business business yanji akuti uko ndikulakwa Atupele Muluzi uja zimene wakhala kufotokoza zili ngati zimenezi ngati mukukumbukira onena kuti ndizakonza ulamuliro wanga kuti ine ndikazawina aliyense ali ndi ndalama mmalawi muno tizapanga accountability ya chuma chake kuziwa kuti awa chuma chawo chikuyambira pati chikuthera pati ndipo ngati pali extra kuti chuma chikuonjezereka chikuonjezereka ndi business yanji cholinga chonena kuti munthu akazamanga kaya ndikugula galimoto yapamwamba mtundu wanji asazakhale ndi zifukwa zintchito zake zizamuchitire umboni Koma tinadana ndi chilungamo a Malawi kukapachika munthu osalakwa nkukamasula Baraba. Nzimene tidachita. Tilankhule mobwereza. Kuvotera dpp kuchosa mcp ndikuvotera dpp kuli ngati kumtenga khoswe amene akusaukira mteza kuthengo kukamsokerera mthumba la mteza. m'nyumba mwako mteza ukamaonongeka palibenso kufunsa kuti chikuononga mtezawo ndi chani chifukwa khoswe munakamtenga dala kunsokerera mmenemo chuma chathu ngati chikuonongeka mdziko chifukwa cha dpp tisachite kumafunsa kuti chuma chathu chikuonongeka chifukwa chani chifukwa dpp yo inali kunja kutchire ngati ku- yemwe anali ngati khoswe takayinyamula kuja kuyilowesa mthumba la mteza omwe wakhala ukusamalidwa nthawi yayitali lero khosweyo atapeza mteza asinanga anali wanjala ndi akudyatu kuutikita saizi kukana chuma misonkho ya amalawi ikutikitidwa saizi kukana tamvesedwa two months ago na kuti ngati dziko la malawi lapanga phindu pakutolera misonkho miyezi iwiri yapereka chitsanzo amatchula 228 biliyoni 228 billion miyezi iwiri yokha tiwafunse iwo achilowere kodi atolera misonkho yochuluka ndalama ingati papezeka kuti ndalama zija kumazitchula kuti tili ndi ngongole zoyenera kupereka ku mayiko tatolera mwinanso zapambana bwanji osatolera ndalama zimezija kupereka zingongole ndi kukhala dziko lopanda ngongole Ndalama ya miyezi iwiri ikukwanira kuchotsa magapo angapo a umphawi m'dziko lathu la Malawi, 1 kuchipatala, 2 kuzaulimi, 3 kumaphunziro, zikukwanira bwinobwino. Koma zikupezeka kuti ndalama izi wina wake kungozitenga kukamangira hotelo, wina wake kungozitenga kukagulira magalimoto, ndiye pakapezeka nzika yokonda dziko lake kuti ine ndikufuna ndifunse kuti awa mu zaka 20 zadusazi takhala nawo limodzi ntchito imene amagwira tikuwaziwa alibe bizinesi ina iliyonse lero akumanga hotela ngati iyi akugula zimagalimoto 7 ngati izi iwo ndalama zake akuzitenga kuti komanso galimoto limene akuyendera nlapamwamba kwambiri kodi mphamvu zake akuzitenga kuti Ine ndikaona chalaga pazana kodi ndikumbukire mawu a achisale adafotokoza kuti chani amalawi pa 16 september mukazavotera apm musazayang'ane maso anunso kwa peter mutharika malawi zayang'aneni kwa ine chisale kuti ndizapanganji mwina tu nkutheka tsopano mawu a achisale ayamba kupherezera amalawi moti zija achihana amakuuzani zosisa mtengo sopo zija zaboza zosisa fetereza zaboza zosisa soya pieces zaboza zoti amalawi tizamva kukoma zija nzaboza koma mawu amene analankhula chisale aja ndi amene akugwira ntchito kuti kuba kwa mcp ifenso tizizaba mcp kutola ifenso kutola mcp kuthyola ifenso kuthyola mcp kupha ifenso kupha mawu amene ankalankhula chisale ndi amenewa kodi lero sizikuchitika vuto la dziko lathu lagona kwambiri powayuza amphawi ngati mabuliji owolokera anthu popita ku mtendere wakuba wa chuma cha umbava ndi amphawiwo Ukati kuwauza kunena kuti guys ifeyo tangokhala amphawi koma tili ndi mphamvu tiye tigwiritseni ntchito nzeru zathu timaona ngati anthu enaka akutipondereza pamawa pamene timakavomereza it's too late atupele muluzi uja akuyima ndithu ndi amphawi akuyima ndi dziko la malawi ichi chimene tingachifotokoze chipani chimayenda ndi netiweki yawo netiweki ya dpp pamene idalowera ndi nkhanza zokhazokha mpaka pano inu kodi mumaona ngati ndizophweka kupha achinyamata 22 pa tsiku limodzi mowaombera ndi mfuti kumachita kuombera ngati kuombera mbawala inu mukuona ngati mwazi umene uja basi achina awo abale awo anthu amene aja basi ana- anangovomereza kuti basi mwachita bwino kuti mapemphero awo anadusa pachabe kuti dpp ikapeze mtendere maalubino 392 kuphedwa mukuona ngati kuti miyazi ya mizimu ya anthu amene ajawo izangoti basi zikomo kwambiri ambuye mwachita bwino kuwapha anthuwo mtendere kumati mukaupeza mukaupezera kuti a Sylvester Namiwa pazana atamenyedwa atachitidwa nkhanza ndi chipani cha Malawi Congress Party ndikukhulupirira kunena kuti anthu osiyanasiyana adapita kumalo kumene adam- adasungidwa kapena kumalo kumene adaonedwa a Namiwa nkumakawaona koma moreover ku polisi ku area 18 anapita anthu kukawaona mosiyanasiyana ndithu nthawi imeneyo ndipereka chitsanzo a Dalitso Kabambe adapita a Kondwani Nankhumwa adapita komanso Atupele Muluzi pa nthawi iyonso adapita ndipo panalibenso chokola china chilichonse Ah, lero a Namiwa omwe aja amangidwa Kupita a Dalitso Kabambe amachita kuuzidwa kunena kuti nthawi yowaonera a Namiwa padakali panopa yatha. Koma umapanga iti nthawi yomweyo ndiyo imenenso anagwiritsa ntchito pokawaona ulendo woyambawo. Makolo awo, achibale awo a Namiwa kukanizidwa kuti akaonedwe. Anyway, izi a Malawi zikutionetsera chiyani pa umunthu wathu? zikuonetsa kunena kuti.
Bakili Muluzi News TV. Pangani subscribe kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zimene tizikukonzerani pano pa channel chanu. Tikukhulupirira kuti mwasangalala nayo program imeneyi imene akukamba zokhudza a Namiwa komanso nkhanza zimene boma la dpp likuchitira a Namiwa. Ine muulutsi wanu, tikumanenso mu video ina yotsatirayi. Musaiwale kupanga subscribe pa channel chino.